Wawa zfumu wawa zfumu lenda bwani nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene ukwati wake walephereka chifukwa cha ma picture ake olaula. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Thokozani amachokera komweko ku Malawi ku Chilimba koma amakhala ku Dubai. Mtsikana ameneyu asadapite ku Dubai adakumana ndi mnyamata wina amene ankapanga naye chibwenzi ku Malawi. Mnyamatayo zina lake linali Kalebe. Thokozani ndi Kalebe anali pa chibwenzi ndipo china chilichonse chinali bwino. Nde amakhala ee amakhala ee. Kalebe ankam'thandiza Thokozani mu china chilichonse ndipo anthuwa anali okondana kwambiri. Ndakukhala chonchija kudapezeka zakuti Kalebe adapita ku Joni koma mu nthawi imene ankakhalira limodzi anthuwa chikondi anasambisanadi chabwino kwambiri. Zotsatira zake Kalebe atafika ku Joni anapitirizabe kulumizana naye Thokozani mpakana ankapanga mapulani oti azakwatirana koma tsoka ilo Sister wake wa Thokozani amene amakhala ku Dubai adamuitananso Thokozani ndi cholinga choti akayese mwayi. Atafika ku Dubai china chilichonse chinali bwino. Adayamba kukhala koma kulumikizana ndi Kalebe sanasiyebe. Nkuti mu nthawi imeneyi Kalebe adali ku Joni. Thokozani adali ku Dubai. Anthuwa ankalumikizana ndipo ankapanga mapulani a tsogolo lawo pozindikira kuti anthuwa adakondetsetsana kwambiri. Kenakono khalidwe la Thokozani lidayambosintha pang'onopang'ono. Nthawi zina Kalebe ankaimba koma Thokozani sankayankha. Mwina ankayankha after mawa lake ndi pamene ankaimbanso foni. Ndi zimene zinkachitika. Komabe Kalebe sanali odabwa chifukwa chakuti adamukhulupirira kwambiri Thokozani. Ndipo Thokozani sanamgwireko atapanga mistake ina iliyonse. Ndiye Kalebe mumtima mwake ankaganiza kuti mwina Thokozani wapeza ntchito nde ali busy ndi ntchito nde amakhala ee amakhala ee mpakana anafikitsana mu chaka cha 2024 nde ali mu chaka cha 2024 kudapezeka kuti khalidwe la thokozani lidasinthiratu chifukwa chakuti adakumana ndi mnyamata wina ku dubaiko nde kadayambikanso ngati kachibwenzi pang'onopang'ono chibwenzi chija chidakula ndi mnyamata uja ankalonjeza zabwino zoposa zimene ankalonjeza kalebe Ndiye zinali ngati Thokozani adayamba kumutuluka Kalebe pang'onopang'ono. Ndiye Kalebe adayamba kudabwa chifukwa chakuti Thokozani khalidwe lake lidayamba kusintha. Zotsatira zake sanazitengere, iye uja ankangoganizabe kuti mwina ndi ntchito. Nde amakhala ee amakhala ee, Thokozani anamuuza Kalebe, uziwa chani bae, of course ife ndi iwe timakondana koma tili kutali wina ndi mzake. ndiye palibe chanzeru pamenepa kuli bwino upeze mkazi wina kalebe adali osweka pokumva mawu amene achokera mkamwa mwa chibwezi chake thokozani komabe sanazitengere adangoziika pa easy adangomuuza okay zotsatira zake after ma days atatu thokozani adayambopanga post ma picture ali ndi mamuna wina kalebe anali odabwa pozindikira kuti after masiku ochepa thokozani wayambopanga post mamuna wina Ndi pamene anazindikira kuti mwina mkaziyu wayankhula zimenezi chifukwa chakuti wapeza chibwenzi china. Komabe anangozika pa izi. Ndiye anthu aja amakhalamakhala Thokozani ndi mamuna wake wanyuwani uja. Mpakana adapanga madongosolo a chinkhoswe ati amafuna kukwatirana. Kalebe ankadziwa china chilichonse mmene zinkakhalira chifukwa chakuti Thokozani ankakonda kupanga post pa social media. Ndiye Kalebe ankangomuika pa izi. Ndiye mpakana adapanga mapulogalamu ofuna kukwatiranano, chinkhoswe chidatheka, adapanga tsiku la ukwati. Anakapanga maposter awo ndipo amapanga post pena paliponse. Zotsatira zake Kalebe adayambano kutulutsa ma picture olaula amene ankajambulitsa akupanga chibwenzi ndi Thokozani. Ndiye ma picture aja adapita pena paliponse. Zotsatira zake chibwenzi chake cha Thokozani chaona Thokozani ali pa intaneti ali akugonedwa ndi mnyamata wina amene ali Kalebe. Zotsatira zake chibwenzi chija chamuuza Thokozani kuti ndiwe mkazi woyaluka kwambiri, sindingakukwatirenso. Ndiye panopa Thokozani akudandaula, ukwati wake wasokonekera chifukwa cha ex wake. Ndiye panopa akusowa zochita. ukwati 0 nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengere phunziro atsikana choti muziwe ndichi boyfriend wa lero ndi ex pa mmawa ngati mukhale naye limodzi mpakana kukwatirana zimangokhala chisomo cha mulungu koma za mmawa sizimaziwika ndiye sibwino kumkhulupirira munthu wina aliyense ngakhale mupanga naye chibwenzi mpakana pomafika kumajambulana muli maliseche mukuti muti chikondi Lekani zimenezo. Pali zinthu zina zake umazipanga lero koma umazalingalira pa mmawa. Nkana amanena kuti wanzeru ndi amene amaona za mmawa osati za lero chifukwa chakuti za lero zimapusisa.